Nkhani inanso ndi ya mabasi a Malawi, mabasi hmm? mu Lilongwe mu kaya izizi za privatization izi kaya kufuna kusangalasa a World Bank hmm? panopa ndi izi timagalimoto tating'ono amwene tima Sienta tikuthamanga pa msewu eh? kugwira ntchito ya chani ya public transport iyayi kumafunika boma amwene lizikhala responsible za mbali imeneyoyo. Anthu ambiri amene mtawuni mwakanati muli transportation yodalirika bwezi sakugula timagalimoto totchipa ati timagalimoto tovunda ati timagalimoto topepeya ati hmm? ndiye kungopita ngati kukagula electric bus ingati ngati ili kumbuyo kwanga yes that is an electric bus kunoko amwene imadusa pamalo pena pake every 10 minutes basi imene imadutsa pamalo every 10 minutes ndiye atakhala kuti ku 23 kuapeza malo pena pake ndikungoyikako chichani chigalaja kuyikako chigalaja kumenekoko mabasi azitchaja kumenekoko overnight basi iyoyo ndiye kuti mwina imayenda kaya 120 kilometers ndiye kuti every 10 minutes basi izitani izidusa pa stage pena pake ndekuti anthu azikhala ndi transportation yodalirika. Uku ndi ku garaja kwina wake kuli mabasi ambirimbiri hmm. mabasi amatchaja pamenepopo hmm. mabasi amatchaja pamenepopo nde basi imabwera pamenepopo pa stage hmm. kuti utenge uh, taxi uh, distance imene imapanga cover basi mwina 80 kilometers kuti utenge taxi ulipira about 300 koma ukakhala kuti wakwera basi iyi ulipira 1 mm, 1 e 1 1 e 1 imene ndi mtengo wotchipa kwambiri mm, amenewo nde machani ma public goods amenewo nde ma public goods nde itakhala kuti ku Malawiko tikuganiza motere eh? magetsi ndithu ndekuti mabasiwo azikhala pena pake mm? usiku wonse eh? atchaja ndekuti akatere kuchokera apapa eh? ku- kuchokera pa university ina yake mpaka nakupita kuchani ku train station train station ili kutali kwambiri eh? ndanena kale kuti 80 kilometers kuchokera panopa nkhani yake ndi imeneyoyo amwene public goods ndiye tikamapanga mapolicy eh, azikhala amene wo oh, talk of talk of ma public goods mm. njinga iyinso ndiyoti ya public eh apapa ndiyoti njinga zonse zatengedwa umapanga scan pamene popo njinga iyi ndekuti unyamula uyipitisa kumene ukufuna eh, mpakana kumene koko ndi zimene ndikunena malawi zonena kuti izizi zomasiya ngini ngati transportation kukhala ya private zapangisa kuti kumalawiko quality ya pamsewu itsike kwambiri anzathu kuno ndi zimene zizamwini eh? anzathu kunoko ndi zimene zimabasi olo amene momwe umapanga swipe card or kupanga scan using your phone simple issues simple issues ndikuti every 10 minutes bus ikutani bus ikudutsa apoponso pali pali pali stage lina lake every 10 minutes ndikuti akuchoka mu- mu garage mukupa- kuvaya ndikuti 10 minutes ina ena akubwera simple simple mm. ndiye ndimafuna zi- zi- azipanga zimene zozi kuti kulilongweko mm. kaya ndi ku area 23 kuja kukhala ndi chibase china chake choti kuzikhala mabasi amenewo ndikuti azipanga service city yathu without chani without favor kunoko it's not just it's not just mabasi a public school so eh, ngati apapa pakubwera school bus eh. ndikuti ana akumudzi wina ake mm, amakwera amakwera apa amakwera bus ndaona kamunthu ena ake kakuda mungaona matako umadziwa zoti ndi ndi foreigner ndikuti mwina kamaphunzisa ikuoneka uko ndi sikulu ina so that's, that's the issue kumapita ku Karonga kuja kukhala ndi national bus lines ya boma. Kodi izizi za privatization zachokera kutiko mm? chifukwa ku France kuja eh? transportation eh? ndi ya boma olo ku America kuja mabasi a Greyhound nda boma mm? ku Britain kuja ma transportation ena nda boma ndiye ife chimene tinatayira kuwapasa maomawo amaminibasi wa maomawo ama sienta ndi chani mm? kungogula amene mabasi ngati amene wowo 100 mulilongwe muja ndikuti aziyenda constantly anthu akapanga recharge khadi yawo akamalowa mmenemu kungopanga swipe khadi walowa m'basi amwene we are done ndiye ndimafuna ndinenebe pamenepopo kuti mavuto a ngozi za pamsewu n'zoziyamba dala mavuto a ngozi za pansewu sitingasolve ndi ka, ka policy yochokera ku ministry of health mavuto a ngozi za pansewu sitingaso sitingasolve ndi a traffic eh, okonda ndalama a traffic oti alibe chani hmm? masalari awo ochepa ngati amenewowo